achọpụtara m ndị Igbo ọtụtụ ụmụnne anyị ndị Igbo emekasịgo omenala ana m eje ụka abụkwa m onye na-ekwusa okwu Chukwu nke ndị bekee kpọrọ gospel yes aso m na ndị na-ekwusa ozi ọma nke Chineke mana achọrọ m ka ị mata na akwụkwọ nsọ nwere ebe o kwuru okwu gbasara nsọpụrụ ndị okenye ọ bụrụ na ị gaa n'ala Igbo n'ụbọchị tata ị ga-achọpụta na nsọpụrụ ndị okenye abụrụna ihe riri mbọmbọ nsọpụrụ ndị okenye abụrụna ihe gbara ọsọ na nwata anaghị akwanyezikwere okenye ugwu o wee bụrụ ya wee na-eweta n'ụbọchị tata ka anyị kwanyere okenye ugwu ị nọ n'ime obodo ebe ọbụla ị nọ n'obodo mepere emepe kwanyere okenye ugwu na omenala omenala kwadoro omenala ndị Igbo kwadoro ka a na-akwanyere okenye ugwu ma okenye ahụ nwere ego ma okenye ahụ enwere ego ma ọ mụtara nwa ma ọ mụtara nwa o kwesịrị na anyị ga-akwanyere ndị okenye ugwu kwanyere ndị okenye ugwu ma ọ bụ nne gị ma ọ bụ nna gị ma ọ bụ onye ezi ma ọ bụ onye akụkụ nye okenye ugwu ruoro ya okenye nwere ugwu nwata nwekwaziri ugwu mana n'ụbọchị nke tata ihe anyị na-ekwu banyere ya bụ ugwu dịara okenye ugwu nwata kwesịrị inye okenye ọ bụrụ na ị bụ nwata i wee na-enye okenye aka n'isi ị na-eni ya anya n'isi ị na-efi ya aka n'isi echere m na ihe dị otu a dị mma na omenala Igbo echerekwana m na ihe dị otu a dị mma na akwụkwọ nsọ ị na-aga ụka ị na-agọ mmụọ ị na-akpụ isi ala n'ụdị ọbụla ị na-eme nkwanye ugwu bụ nkwanye ugwu maka na akwụkwọ nsọ sị nwata sọpụrụ nne gị na nna gị ka ụbọchị gị wee dị anya n'elu ala nke Jehova bụ Chineke gị nyere gị akwụkwọ nsọ na onwe ya mere ka anyị mata na mgbe nwata na-akwanyere okenye ugwu na ọ ga-ebi ogologo ndụ ọ bụrụ na mgbe mbụ mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa nwata na-akwanyere okenye ugwu ruru ya okenye nwekwaziri ikikere ịgọ ọfọ wee nye nwatakịrị okenye nwekwaziri ikikere ikwubi okwu n'isi nwatakịrị ọ bịa na mmezu mgbe ụfọdụ a na-ekwubi okwu ọjọọ okenye na-ekwubi okwu ọjọọ n'isi nwatakịrị okenye na-ekwubi okwu ọjọọ n'isi okwu ọma n'isi nwatakịrị ọ bịa na mmezu mana n'ihe onyonyo nke tata anyị na-eneba anya ka nwata ga-esi kwanyere okenye ugwu okenye ekwuo okwu ọma n'isi ya o wee bịa na mmezu ọ bụghị ma ọ bụ ma ọ bụ na ọ bụ iwu bụ na nne gị ma ọ bụ na nna gị before i wee gosi ya akwamugwu ruru ya ọ bụ na ngwuru unu gbaa mbọ fụ na okenye unu nwere onye ọbụla tọrọ gị dịka okenye ma ndị gbara isi awọ ma ndị na-agbaghị isi awọ onye ọbụla nwere ugwu dịara ya o wee bụrụ ya ụmụ ntorobịa nọ n'ime obodo ha enwezighị nkwanye ugwu ọtụtụ ụmụ ntorobịa nọ n'ime obodo ọtụtụ ụmụ ntorobịa mgbe m sịrị ụmụ ntorobịa ana m ekwu banyere ụmụ agbọghọbịa na ụmụ okorobịa ma ụmụntakịrị nke na-eto eto n'ime obodo ha achọpụtaziri m ha enwezikwa ha nkwanye ugwu nyere okenye ụfọdụ ụmụntakịrị na-anụsa nne mụrụ ha ọgụ ụfọdụ ụmụntakịrị na-anụsa nna mụrụ ha ọgụ ha na-anụsa ndị diọkpara fa ọgụ ọ bụrọ ihe ziri ezi maka na ọdịnala megidere ya akwụkwọ nsọ wee megide ya gị bụ nwatakịrị nne gị na nna gị a na-asị gị lere ụzọ ị ga-eso ka ọ dịrị gị na mma ị sị ya mba ihe anụnwa bụ computer age ọ bụrọzi mgbe nke unu mgbe nke unu agago chere ka m mere nọ mgbe nke anyị ị chọghị inyere onwe gị aka maka na o nwere ka nne gị na nna gị ga-esi wee fụ ụzọ na-adịrọ mma ọ sọnye gị isi ka i sobe ụzọ na-adịrọ mma echere m na ụzọ ga-adịrị gị mma nwata ọbụla a mụrụ n'ezinụlọ nne na nna mụrụ ya chọrọ ka ọ kara ha ihe aha nke ị na-emenwurọ dịka nne ihe aha nke ị na-emenwurọ dịka nna ọ na-amasị anyị bụ ndị nne na nna ka ụmụ anyị mee karịa n'ogugo aha anyị na-eru ya mana ụmụ agbara ọfụụ kịta sịzị na ọ hanwa kachazi wee mara nwatakịrị iji maatụ nwatakịrị ka ị ya-asị ya jee mụọ afịa dị otu a ọ sị gị mba na ọ ịpị ihe ọpịpị mbụ yahoo yahoo na ọ yanwa kazi ya mma ihe a bụcha ụzọ na-ana n'iyi ụmụazị mgbe ụfọdụ na-eso ụzọ na-ana n'iyi ụzọ ọnwụ were hapụ ụzọ ndụ nke gị nwa bụ okenye na-egosi ha nke okenye nọ n'ezinụlọ na-egosi ha o wee bụrụ ya ị ka so na nwatakịrị ma nwa ntorobịa nke na-erupụrụ nne gị maọbụ erupụrụ nna gị isi nke na-erupụrụ diọkpara nke a mụrụ na ngwuru be unu ọ onye dị ka nna na ngwuru unu ma ọ bụ ebe ọbụla ọ bụ onye ị na-agbara boy ebe ọbụla ị nọ i wee na-erupụ isi achọrọ m ka ị mara na agamniru adịrọ n'ụzọ ahụ ụzọ ahụ ị na-eso bụ ụzọ ọnwụ ọ bụrọ ụzọ ndụ o wee bụrụ ya na mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa bụ mgbe ndị nwata na-akwanyere okenye ugwu mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa bụ mgbe nwata ga-afụ agadi ebe o bu nkụ ebe o bu abọ afịa ọ gbata nara ya ọ bụrọ nne ya ọ bụrọ nne ọ bụrọ ya mụrụ ya n'afọ ọ gbata sị hei nne ka m nyere gị aka buruoro gị o bunatara ya ọ bụrụ abọ afịa o nyere ya aka o bunatara ya ọ bụkwazi mgbe ọ ga-aga kute mmiri kpata nkụ kpatara okenye ihe ndị aha bụ mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa bụrụ ya na ụmụ agbara ọfụ sị na ụdị ihe ndị ahụ adịghịzi ha kachazi wee mara mana fa marọ na ihe ahụ ha rigoro n'elu wee fụ na okenye na anọrụgo na ala wee fụzuo fa ncha achọrọ m ka ị mara na onye ọbụla bụ nwa ntorobịa na nwa agbọghọbịa ma nwa agbọghọbịa na nwa okorobịa nke ka na-erube isi nke ka nwere nrube isi wee nye okenye enwere ngọzi si ya ma onye ahụ ọ gọọrọ gị ọfọ ma ọ gọrọọrọ gị ọfọ ma o kpeere gị ekpere ma o kperọọrọ gị ekpere e nwegodoro orijinal ngọzi nke si n'aka chukwu abịa maka ihe dị otu a nke ị mere jee gụọ akwụkwọ nsọ gị n'ụbọchị taata anyị na-apịakọta ihe onyonyo nke a site n'ihe e dere na akwụkwọ Leviticus 19:32 jee nene ya ka ị fụ ihe akwụkwọ nsọ kwuru banyere ịkwanyere okenye ugwu o nwere uru ọ bara bụ ịkwanyere okenye ugwu ụmụntakịrị anyị ndị agbara ọfụ ụmụ agbara ọfụ unu asịzine na mgbe ahụ bụ mgbe ezi dịrị n'ukwu ụkwa ka anyị kpọchiata respect n'ala Igbo ka anyị wechiata nsọpụrụ zuru oke n'ala Igbo ka anyị wechiata nsọpụrụ nke nkwanye ugwu nke a na-akwanyere ndị okenye nke a na-akwanyere ndị okenye ma onye echichi ma onye na-abụrọ echichi onye ọbụla bụ okenye nwere ugwu ọ na-enegara anya site n'aka nwatakịrị site n'aka nwa ntorobịa ma ọ bụ nne gị dịka m kwuru ma ọ bụghị nna gị ma ọ bụghị nne gị ma ọ bụrọ nna gị nwa okorobịa ọbụla nwa agbọghọbịa ọbụla nwata na-eto eto okenye ọbụla ị fụrụ na ngwuru okenye ọbụla ị fụrụ na community okenye ọbụla ị fụrụ n'ahịa ebe ọbụla nwere ugwu ị gaghị agwa ya okwu ka o si wee masị gị ị gaghị asa ya okwu ka o si wee masị gị ọ bụkwaziri oke na ọrụ gị ikene ya ekene ọ bụkwaziri oke na ọrụ gị inyere ya aka o wee bụrụ ya n'ụbọchị taata nke a ka anyị na-ewetara unu gbaa mbọ fụ na ị na-akwanyere okenye ugwu ugwu ruuru ya anyị kwue na ihe onyonyo nke mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa versus mgbe ndị mgbe gboo ndị ndị agbara ọfụ na anyị ga-arụtụgasị aka ihe a na-eme mgbe ahụ na dịka o si wee dị n'ụbọchị taata anyị enyekwazie ntụziaka ka o si wee kwesị ịdị o wee bụrụ ya na mpịaka okwu n'ụbọchị taata anyị na-ekwu na a ka kwesịrị ị na-akwanyere ndị okenye ugwu nkwanye ugwu enweghị limit nkwanye ugwu abụrọ ihe a na-eme ọ bụrọ ihe na-emebi emebi ọ bụrọ ihe na-eme mfichapụ ọ bụrọ ihe a na-eme mfichapụ o wee bụrụ ya ndị ntorobịa kwanyerenụ ndị okenye ugwu ugwu ruuru fa ndị okenye kwanyekwaziere ndị ntorobịa ugwu ruuru fa nye aka n'ihe onyonyo nka like my video comment on my video share this video and follow my page for more updates ekene m unu ndị be anyị